Beni benias e beni benius ai custu atòbiu nou de boga boxi, sa mandada in limba sarda ca bollit donai boxi e logu a chini at isceberau de bivi, traballai e frincai in Sardinnia. Oi s'ingolleus me in Sirisi, unu comunu piticheddu e bellixeddu de sa custroja de Aristanis, arrèsciu in is serras de su Monti Arci. Est innoi ca in su mesi de làmpadas at pigau vida sa de tres editzionis de su Bidda Festival, un'atòbiu imoi aisetau ca fait coiai s'arte urbana cun s'imbòddiu de sa genti. Su festival nascit de una bidea de Andrea Casciu, ca fait fintzas sa diretzioni artìstica, cun s'agiudu de s'amministratzioni de su comunu. Su Bidda Festival est meda de prus de un'eventu, est unu progetu de cultura ca punnat a cuncordai una rexonada bertera intra de s'arti e su logu, intra creatividadi de su cuntemporàneu e memòria pratzia. Po medas diis bias is faciadas de is domus de Siris funt mudadas in telas asuta 'e su celu, gràtzias a s'agiudu de is muralistas lompius fintzas de s'Itàlia. Is òperas cuncordadas non ant arricau feti su tessiu de sa bidda ma ant iscipiu contai fintzas s'identidadi istòrica e culturali. S'imbòddiu spibillu de is moradoris nd'at fatu de s'initziativa unu laboratòriu beru de comunidadi. Su Bidda Festival est po Sirisi una baga manna po fai torrai s'allientu a sa cultura e a sa sotziedadi, una congiuntura po donai caballu a su logu, torrai a scuberri is arrèxinis pròprias e a s'oberri e oberri bias a sa creatividadi noa e frisca. Un'assempru virtudosu, de cumenti fintzas una bidda pitica potzat essi teatru po esperièntzias artìsticas de sùlidu internatzionali, chentza de perdi s'ànima de cosa sua. Deu seu Andrea Casciu, seu artista e muralista e seu sadru e si presentu custu progetu Chi apo fattu in sa bidda mia. Custu progetu si zerriat Bidda Festival, est unu progetu de muralismu, de arte pubblica. Deo bivu in Bologna e apo sempri disigiau de fai una cosa po sa bidda mia e custu progetu est nàsciu tres annus fait Naraus chi est unu progetu meda importanti po mei poita bitu artistas de totu s'Italia ca pintant su logu e faint meda meda praxei a sa bidda e a sa genti ca bint naraus cosas bellas

Pitia duxentu bint'otu personas. Siris est in sa regioni istòrica de su Partemontis, una regioni chi fait parti da cun ses comuns. S'economia de custa 'iddixedda est incentrada sa maggior parti po s'agricoltura, agricoltura e pastorizia. Immoi genti meda funt operajus e traballant foras de 'idda, ma po fortuna rientrant sempri in bidda poita comunque est una 'iddixedda meda calorosa. Su bidda festival seus arribbaus a sa terza edizioni e seu veramenti cuntentu sia cumenti a sìndigu cumenti a amministratzioni e cumenti a comune cun popolatzioni Su fèstival est donendi unu risaltu a livellu internatzionali, benit genti meda, in totu s'annu c'est genti, turistas chi benint a fai fotografias. S'impatu chi custu Bidda Festival in custus tres annus at donau a Siris est veramenti importanti. Sa 'iddixedda de Siris prima non fiat connota, immoi est connota giai in totu sa Sardegna. Imoi puntaus a si fai connosci a livellu natzionali. Custu progetu est nàsciu in su duamilla e bintiduus fiat un'idea chi tenia in menti da tantu tempus e cun su sìndagu Emanueli dd'apo chistionau e dd'apo nau, ite fadeus, fadeus una cosa bella po sa bidda, cussu m'at m'at nau, certus, fadeus e insandus eus inghitzai inghitzau a zerrai organizai e fai e insomma est bessendi unu progetu meda meda bellu Custu annus eus realizau circa binti, binticinqui murallis cun custus artistas chi arribbant de dogna logu de Italia e foras ed est una cosa po mei meda particulari poita candu ddus tzèrriu ddis depu arracontai e fai cumprendi cumenti est sa bidda E poita bidda festival appuntu su nomi nascit puru da sa biddixedda de Siris ca tenit duxentubinti personas ed est una biddixedda meda meda pitica ma a su stessu tempus est meda unida e quindi deu candu tzèrriu is artistas ddis chistionu de custa bidda ddis fatzu cumprendi cumenti est su logu Sa sa localidade e is artistas funt meda praxaus poita sa Sardegna po totus est su logu de praxei a nci beni po sa po sa cosa papai naraus po su mari però candu ddus tzèrriu ddus fatzu beni innoi connoscint una Sardegna diversa e Quindi po mei est meda meda importanti custa cosa. Artistas ca tenint u'arti naraus chi traballat cun sa figura umana, chi rapresentat mancai calincuna cosa traditzionali ma no depint essi tropu in su modu 'e traballai traditzionali. Deu no circu sa solita su solitu artista ca fait cositeddas traditzionalis Sardas ma mi praxit bitti artistas ca tenint u'arti sperimentali però a su stessu tempus circant de agatai unu traballu coerenti cun su territoriu de Siris, de sa bidda. Est meda meda importanti po mei e infattis seus arrannescendi a fai Unu unu traballu cun totus meda importanti poita ogni artista at ogni artista agatat sa in su linguàgiu suu sa connessioni cun sa bidda ca est una cosa meravigliosa.

Deu seu Vera Bugatti, seu artista de Brescia, seu innoi po pigai parti a sa de tres editzionis de su Bidda Festival e po mei est sa primu 'orta in unu festival de arti urbana in Sardigna. Seu innoi gràtzias a su cumbidu de Andrea Casciu chi est su faedori de su festival ma est puru un'artista, Duncas est cumenti a chistionai sa matessi lìngua. Duncas unu chi connoscit beni meda s'atividadi de cosa nostra e chi tenit una manera de organizai poita connoscit is abisòngius de is artistas e chi deu ammiramu pròpiu po sa faedura de is òperas e poita est una realidadi pitica. Duncas a pustis de essi traballau in festival internatzionalis in tzitadis mannas tenemu pròpiu gana de m'agatai in unu logu aici piticu ma cun d'una ospitalidadi manna. Duncas est nàscia una atmosfera bella meda cun is atrus artistas e mi seu intèndia cumenti in domu. Poi innoi seu in d'una parti innui nci funt totu is animalis chi apu pintau e duncas dònnia diri mi intendemu a intru de totu custu chi apu creau. A fai custu progetu in Manhattan at essi tentu unu sentidu diferenti. Su messàgiu esti su pròpiu ma innoi tenit pròpiu su coru suu. Custu est unu traballu chi seu fadendi, duncas s'òpera no est ancora acabada e su nòmini 'ollit nai l'altra metà dei pascoli, opuru pastore femminile plurale. Est unu traballu dedicau a sa pastoria de is fèmias. Poita me is ùrtimus annus at tentu acrescimentu in su nùmeru de is fèmias chi traballant in sa pastoria, est a nai unu trinta po centu. Apu rapresentau duas fèmias, una becia e una pipia, duncas 'olint essi una jaja e una nebodi chi portant a innantis custa atividadi. Esti totu in arrelata cun sa natura, 'olit essi cumenti chi fessint a intru de unu bisu, poita non nc'esti unu logu chi si biri in manera crara, ci funt totu custus animalis a fai de isfundu, bestiamini pesaus e atrus arestis. Ci funt fintzas animalis sardus chi podeis biri innoi, una verla capirossa e una sterpatzola sarda, chi funt duus pillonis sardus, duncas funt una ratza de sa Sardigna, ca a livellu de edemismu est ricca meda e duncas est un'ispiratzioni po mei. e puru una Vanessa sarda in sa conca de sa pipia. Ci funt fintzas unus cantu de donus po Siris, su lillu intra de is pilus de sa jaja e su pipitziri ingunis in basciu asuta de sa camba de s'angioni, duncas est unu pagu cumenti un'òpera de bisu chi 'olit essi dedicada a s'ambienti, a su territòriu e cumenti a torrai a su cumentzu de totu, a su raportu cun s'ambienti, sa terra chi biveus, chi siat prus sana e sostenìbili.

Su raportu cun is artistas e sa popolatzioni est meda importanti poita unu ci 'onant is murus po pintai e ingui già si creat una sorta de de discussioni cun su meri de su muru e cun s'artista che po sa bidda o po su bidda festival est una cosa meda importanti. Inoltre nosu ogni annu fadeus de laboratorius partecipativus po totu sa bidda in cui arribbant dae is piciocheddus prus piticus a is personas prus mannas e fadeus ogni annu cosas diversas. Cust'annu per esempiu seus traballendi Cun is tessutus seus fadendi de bandiereddas de apicai po in giru in totu sa bidda e s'annu passau eus fatu una parada bellissima est stau un'eventu meda meda meda emotzionali sa genti at aderiu eus fatu maschereddas e eus girau eus girau in totu su in totu sa bidda ed est stada veramenti una cosa Particolari e meda bella. Di base est nasciu nascit cun su traballu miu chi fatzu in totu s'annu e poi sa cosa bella est che candu arriba arribu in bidda poita abitendi in Bologna deu arribu ogna tanti no ci so sempri e candu arribu in bidda ci funt meda piciocheddus che ca m'agiudant Intzandus nc'est cussu chi m'arrustiscit su proceddu, poita est disigiosu de fai tastai custas cosas a is artistas. Nci funt is signoras ca coxinant, sa prima mama mia chi est una grandu cuoca, nc'est nc'est meda genti chi ca partecipat cun praxei E funt is agiudus chi mi 'onat sa scalixedda po atziai su muru a pintai. Quindi naràus ca su Bidda Festival, nonostanti dd'organizu deu, est de totus, poita candu nc'est veramenti su momentu de sa festa de su traballu, totus arribbant e donant agiudu.

Po fortuna Siris in custus annus no at pèrdiu popolatzioni, antzis, dae su duimilla e dexaseti a su duimilla e binticincu chi seus immoi eus acuistau a su mancu dexi personas e po una biddixedda pitica diaici est meda, nci funt pipieddus, teneus all'incirca cuindixi o sexi pipieddus ca po essi una biddixedda aici pitica no funt pagus. Nc'est genti chi est nascia innoi e c'est genti chi est torrada o benit de biddixeddas pitias prus pitias o prus mannas de Sirisi ma benint a Sirisi poita s'agatant beni eus fatu una pariga de domus in sa zona noba abì si funt postus o comunque allogiaus a su mancu ses familias ses familias ca a loro volta ant fatu pipieddus e quindi sa 'idda po fortuna nosta est crescendi Est crescendi e nosu po custu seus cuntentus. Imoi teneus u' atru progeteddu, seus realizendi atrus duus apartamentus da donai a edilizia residentziali e s'auguriu est chi custus custus duus apartamentus bitant atra genti, cumenti est giai sucediu tempus addietru. Mi nant Giancarlo e vivu in custa bidda chi at tentu cust'idea de batti a innoe e innanti bellesa poita s'Atobiu portat bellesa in sa die chi si tenet custa esperientzia e e tenet finas su su meritu de donai sa possibilidadi a sa gente de si cristionai cun gente chi bivit attesu de sa Sardigna, attesu finas de s'Europa, ocannu ddu est una giovana de s'Uruguay, po ndi narrer una e Ed est unu momentu in cui sa gente de innoe, is residentes de innoe tenent sa possibilidade de si cristionai e cumprender comente est sa vida a s'atra parte 'e su mundu. Ddu est un'atru grandu meritu de custa esperientzia de sa Bidda Festival. e su de mantenner sa memoria po sas generatziones chi ant a benire in is annos a coa, po narrer ocannu ddu est istada custa idea de torrare a ponner comente in s'antighidade sa nomea de custa biddigedda chi furat sa bidda de sos pibiritziris e Cale signale prus bellu de essere fattu tottu custas isculturas in tottu sa 'idda chi si torrant a arregorai ca custa est istada in su tempus nomenada o est sa bidda de sos pibiritziris. Est unu momentu poi chi a parte 'e sa bellesa est un'iscambiu culturale, est un'investimentu, un'investimentu poite sa cultura pro is biddas de s'entroterra nostru funt prus, su capitale prus mannu chi tenent e bolet valorizadu e in custu depo narrer ca s'amministrazione fatta dae giovanos Innoe at cumprèndiu custa potentzialidade chi ddu est, innoe non ddu at industrias, non ddu at minieras e s'investimentu prus mannu podet esser solu in sa bellesa, donae bellesa e cultura. Innoe seus cun un'atividade sociale e sanitaria una finnos a pagu tempus fai s'unica in Sardigna chi pigat custus minores chi tenent problemas psicologicos o disturbos de su cumportamentu o addirittura cun diagnosi psichiatricas e depo narrer ca innoe custos giovanos e giovuneddas funt istados arriccios cun Grande ospitalidade de de is residentes e de dogna zenia, de dogna generatzione, de sos minores finas a a sos prus mannos. E est una una realtade chi in qualsiasi manera pro narrer est s'est integrada propriu grazzie a su sensu de de ospitalidade e e de collaborazione sociale chi ddu est solu in custos tipos de biddas nostras ancora in s'entroterra poita in cuddos centros mannos custa custa particolare, est inutile, s'est perdia est importante poita custos giovanos in difficoltade chi tenent però Funt meda espressivos, quindi sa musica, sa pittura, sa scultura, sunt totus atividades chi donant sa manera de svilupae in sa fantasia insoro sa possibilidade de rapresentae sa personalidade o sa dificoltade chi tenent in cussu momentu. Seus arribbaus a castiai s'òpera chi at realizau s'artista de Roma ca si zerriat Hitnes, S'at fatu una bella visioni, naraus, de de pineta in cui si bidit su mari ed est meda bellu castiai sa profondidadi chi at realizau castiendi s'opera, nosu est cumenti chi seus castiendi oltre un'altra dimensioni. E at realizau custu insetteddus in cui ddi bessit s'animedda chi est unu pilloni Est una cosa meda segundu mei poetica e bella e fait irrifleti e pentzai. Custa est u'opera ca fait parti de is atrus murales chi teneus in bidda ca funt a oi funt binti binticincui insomma teneus giai una bella calidadi de traballus. Eus invitau artistas de dogna logu, principalmenti italianus Ma tipu cust'annu est arribada una piciochedda de su Sudamerica, sardus, italianus de in dogna logu e speraus ca is annus chi arribant ant a arribbai artistas de insomma de dogna logu si fait prexeri meda

est unu artista formidabili in s'arti de su spray custu traballat cun is bombolletas ed est unu maistu in sa prospettiva e sa sfumadura si podit notai s'abilidadi at realizau custa femina bellissima ca rapresentat unu pagheddu sa sa E unu onore a is piciocas de sa bidda, a is femias de Siris. Tra l'altru meda importanti po mei est lassai is artistas liberus de s'esprimi in dogna loro fantasia e s'importanti po mei est che trasmettant su su territoriu insomma chi traballant arraxonendi cun sa conca collegada a sa bidda e innoi castiaus segundu mei una bella opera ca si collegat beni. Faidi custus segnus ca funzionant cumenti una sorta de retinu ok po fai su disegnu e in prus dopu candu pintat Lassat pagheddu ca si bint cumenti unu effettu de trasparentza ch'est meda originali e meda bellu segundu mei. Innoi castiaus s'opera de Kiki Skipi e praticamenti nc'est sa femina chi rapresentat su frori o cumenti si trasformat in su frori de Siris che si ricollegat a a sa bidda de Siris poita funt de elementus ca deu nau a is artistas po po traballai poita Siris est collegau a a Siris cumenti frori a a sa costellatzione Iris ca est sempri collegada insomma a custa e poi c'est sempri custa custa storia de sa sirena, nant ca prima Siris si zerriàt Sirena ma est una leggenda non si scit, però a livellu lavorativu est una cosa meda segundu mei bella da a livellu artisticu e po po trabballai ti ti ti ti benint meda ideas interessantis insomma innoi castiaus s'opera de Dante Montixi ch'est unu muralista sasseresu Ch'at realizau cust'òpera in onore a sa bidda de Siris, poita Siris est sa bidda de is Pibitziris, ca in italianu su Pibitziri est sa cavalletta, est diventendi su su s'animali de sa bidda, poita in annu in annu ogni artista megat a fai una cabixetta, pitiedda, manna, chi siat colorada, però nc'est sempri

mentre invece a bellu a bellu si funt funt cuntentus e anzi megant a donai murus privaus po realizai custus custus disegnus custus murales poita oltre a ad essi bei progetus e bei murales e donendi risaltu a sa domu puru quindi comunque sa genti e dà Da una parti fiat abituada a atrus tipus de traballus, immoi da candu tres annus agoa nc'est custu festival funt cuntentus, partetzipant e funt orgogliosus de biri sa 'iddixedda de Siris colorada e in totu su mundu. Su progetu andat innantis gratzias a s'agiudu de su Comunu ca si sponsorizat e si finantziat e Altrimenti no si podiat fai e po cussu ringrazio meda su Comuu e naraus ca ci funt poi chiaramenti cumenti ogni aspettu de ogni progetu cositeddas chi andant prus mali e cositeddas ca andant prus beni, tipu ca po dromi is artistas innoi su loghixeddu piticcu non s'agatat logu, però Ddus fadeus dromi in is bidixeddas acanta, nc'est Mòguru, nc'est Masuddas, però naraus che a sa fini dai s'arrangiaus e is murixeddus funt acanta a spaciai poita sa bidda est pitica e quindi imoi a bellu a bellu seus cumprendendi cumenti sighì, s'at a tocai a fai murixeddus nous, non ddu sciu, imoi bideus Sa Regioni s'at agiudau, s'at agiudau cun finantziamentus pro realizai custu fèstival. Imoi fadeus parti de una fondatzioni, sa fondatzioni Partes Montis, in cui seus cuatru comuns, Siris, Pompu, Masuddas e Mragaxori, ca in sa Regioni Stòrica de su Partes Montis esistit cussa puru, ma non fait parti de s'Unioni de Comuns. Teneus finantziamentus a livellu regionali, s'agiudant comunque is fondatzionis, quindi su 'inai est sempri pagu, quindi chi si ndi 'onant atru seus cuntentus, comunque nci dda fadeus a bellu a bellu a portai ananti custu progetu ca po nosu est veramenti fondamentali. Po custu atòbiu puru eus acabau. Gràtzias po s'ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi benit cun un'atòbiu nou de Bogaboxi. Chi cumente sempri si boleis sinnalai eventus, o fatus, o contus chi pensais possant essi de caballu a ddus contai, scrieisia una lìtera a su giassu bogaboxi punto tv sitzigorru gmail punto com, poita seus innoi prus chi atru po intendi sa boxi de bosatrus.